Hi. This message ya inu bwana Bushiri pamodzi ndi akazi anu a Mary Bushiri. Ineyo ndine Augustine Malumbo Nsokosera. Ndikuyankhula izi chifukwa chakuti some few weeks ago ndinatumiza message ya m'Chichewa. Some two weeks ago actually I sent a, a, a Chichewa

ndipatseni ndalama zanga ndifuna ndalama zanga ndiye ndati kuti iwe bushiri message yako ndi ya iweyo amene umati major one ndifuna dola ya ine imene naigwirira ntchito ndipo mukapanda kundipatsa dola yanga ine zimene ndipange ndiulula china chilichonse chimene tinkakupangirani inuyo sindiyankhula zambiri chifukwa mukundipangisa kuti ndikweze ndikwere mtunda ine ndine mfana wodekha mukudziwaso sinambenapangapo izizi ayi ndikuyamba panopa koma zandinyasa zandikwana ndikuvutika nanga kuvutika ine ndikuvutika chifukwa chakuti koma ngakhanga ndilibe ndalama koma ndalama mwangozi mwangozi mwangozifungatira inu koma zoti ndinazigwirira ntchito ndiye ufuna kuthandiza anthu ena koma uli ndi ngongole ndi ineyo ndalama za ine ineso ndili ndi ngongoleso ndiye ndibweze Mercedes Benz panopa ili on my case ni ndi ndi ndi mlandu ndabwera ku South- ndachoka ndachoka ku South Africa ndabwera ku Malawi kunoko I'm, I'm, I've got only few days left here in Malawi I'm going back But before I go, I just came specifically to come and get my money. Ndangobwera kwa iweyo just for you kuti you must sort out my issues. Sort out my money. I've been trying, trying, trying to get out of you. Koma people surrounding you akupasa na message mukudziwa koma simufuna kuti mundipase ndalama za ine. I don't know why. Mungu ta ya ah ah I don't know. But ine pano panatopa tu. Ndandikwana. Ndandikwana. ndifuna dole ayani inuso amere bushiri mwauza amuna anuwo mukudziwa zimene achitika munapanga promise mnati pasa ndale ina galimoto ina but what is happening and are you, are you supporting that i'm a father you are a mother you know the pain i'm going through so i want my money within three days from today today is the 24th 24th eh? if it's not 25th I want my money. It's the 25th today of May. Pa 25 May lerodi 2024. Ndikufuna ndalama yanga ndakupatsani 3 days. By Wednesday if you don't give me any feedback. Ndifwamphula ineso ineso ndifyutuka ndiyetu ndifyutuka. ndikati kufyutuka nifyutuka ndikuuzani chilichonse ndinena chilichonse pa, pa, pa so- social media panopa I'm gonna say it as is zimene tinkapa kupangirani inuyo nde sinifuna ndiyankhula zinthu zambiri ya mapeto ake anthu sakusakutani sakupoyerani niso ya fani koma ndiyankhulabe yetu ndiyankhula mundipatse dola ndiye muonanso mudabwasa ndiyankhula kwambiri zinthu zi, zi, zi, zina zake zokuti munkatituma mu, mumapanganso inuyo sizikhala bwino ndikapanga zimenezo ndipatseni dola ine within three days message for you bushiri shepherd bushiri wa ECG kapena kapena ndikuti panopa you are what you are called what eh, jesus nation pamodzi ndi mkazi wako mary sort it out tapangani zolongosoka do the right thing kuti nsayankhule zambiri fande nifwa nifu ni, ni, ni, ndiyankhuladi mukapanda kupanga zimenezo nde ndakwiya kwambiri zandi- zandinyasa kwambiri zandibhowa zandikwana nde mupange zimenezo zotiyani zinthu zichitike within three days ndikhale ndipeze feedback kaya munipanga contact kanthu uh, people that are surrounding you you tell them you must get back, you must get back to me that's for you